ọ bụ na asụsụ igbo adịghị ndị igbo mkpa
n'ezie n'ezie n'ezie n'ezie a saa bie ya ndị igbo ejiri asụsụ igbo akpara iwe ọbụla ọ dịrọ va mkpa ọ na-ewute ụdị anyị fa ụdị mụwa n'ebe a na ndị ọzọ na onye igbo ga-abụ nwata nwaanyị onye igbo ya ebuo nwa ọnwa itenaanị n'ime afọ mụpụta ya o bidoro igbe igbe ọ sụwara ya oyibo ee come and eat ee eh, come and chop come and do this ọkwa nwata nwaanyị mụrụ nwa di ya bụ onye igbo nwata nwaanyị bụrụ nwa onye igbo ọ na-eme ifere na anyị ejide asụsụ igbo wee kpara iberibe ọbụla ọ kachasị nwa ahụ topụtazie nwantịntị ị sụwara nwa ya igbo n'iru ya ọ bawara mba ka ebi na-asụrụ ya igbo ee eh, eh, ọ na-aghọtara ị mụọ nwatakịrị kịta o topụta i wee jụọ ya nwata arọ ịnọ ma ọ bụ ise ma ọ bụ isii sị ya kedu kedu afa gị ọ na-ene gị anya "Eh, ya na ndị edokwa i jụọ ya nke ịbụa ee kedu ebe ee ị bụ onye ebee ọ sị my mummy sị anyị bụ igbo my mummy sị anyị bụ igbo onwe ya azaghị ya o juru ebe niile ọ na-eme ifere ọ na-eme ifere na-agba ntị ụka na onye igbo achọrọ ịsụ ka asụ igbo anyị gawa n'iru ya kpatara na amụma ndị ọcha buru oge gara aga na ọ fọrọ ntakịrị ive ọ fọrọ arọ na abụọ ka asụ igbo nwụrụ pịị fa kwuru ya anyị ejiri ya na-eme ihe ọbụla ọ ya na-achọ imere anyị nna anyị ekwere m ekwe a sị esi kene onye ntị chiri enu anụrọ ya ana anụ ya daalụ nnọọ na ọ bụ ya bụ ihe ị na-ekwu gbasara igbo maka ọ bụ na asụsụ anyị juru anyị afọ ndị a na-akparị anyị anyị na-asụ asụsụ anyị ha ga-akwanyere anyị ugwu mana a bịa anyị sị na anyị amaghị asụsụ asụ nke asụsụ anyị asụ anyị na-asụ oyibo um, i kwugo ụdịrị njinji jiri unu na ha ji ha na-eme unu akaje kedu ka ya bụ ihe siri metụta mmụọ gị o butere gị ume ịda mba ka o butere gị mmụọ mbuli elu nke ị sịrị na ị ga-ama mbekwu naabọ nke bụ oke
onye bụ nwoke na ụdị anyị wa bụ i nwee mkpa nwee nsogbu ị chọwazi gị isi ebe ebe dị mkpa i nwere ọ bụ ife ahụ anyị fụrụ na ife a na-akparị a na-akparị anyị ka anyị wee sị kedu ka anyị ga-esi esi na mkparị a pụta anyị ga-eji ụjọ wee dara enwe n'elu a sị ra ya mebi ya na ife anyị ga-eme ka anyị bido anyị wee bidozie ọnọdụ anyị na-akpazi gbirigbe gburugburu na anyị gara asụ igbo anyị kpọọ sọrọva kpọọ sọrọva onye sụchaa ya ebe anyị na-anọ ọ naruo ya were ya naa n'ezinụlọ ya o ruo ụbọ ọ mụta ya sụwa afọ igbo na asị na asụsụ anyị igbo na ọ ya wụrụrọ na chineke nyere anyị asụsụ igbo adụrọ iberibe onyenwe anyị kwuru ọ dụrọ nzuzu ọ dụrọ iberibe wee nye anyị asụsụ nke anyị nye ndị ọzọ nke ha na anyị gwọtakọ nke anyị tuwe na pọtọpọtọ na ọ dịrọ mma